Chin sos ritos de Jòbia Santa sunt cumintzadas sas tres dies de Pasca, sas prus importantes. Sa parròchia de Santa Maria promovit unas cantas rapresentatziones sacras e celebratziones litùrgicas dedicadas a sa passione e morte de Zesus. Eris a s'intrighinu, in sos gurutos de su Tzentru Istòricu, est colada sa professone de sas chircas, animada dae sa Cufraria de Santa Ruche, dae sos coros nugoresos, chi ant cantadu precadorias in sardu, professone ghiada dae don Antonello Tuvone, pàrracu de Santa Maria. Eris sero, duncas, an ammentadu s'andare de Nostra Sennora Addolorada in chirca de su corpus de Zesus a pustis de che l'aer faladu dae sa Ruche, Sa professone at bisitau sete crèsias, moghende dae sa crèsia de sa Solidae est andada a sa 'e su Rosàriu, a sa 'e Santa Ruche, a Santu Càralu, a sas Gràssias, pro torrare a Santa Maria. In totu cantas, in s'artare, su Nìnniri, su trìdicu lassau a s'iscuru a tuddire, sìmbulu de sa bida a pustis de sa morte. Sos cufrades an picadu in coddos s'istàtua de Nostra Sennora de sos Dolores e sos fideles l'an sichia in cuss'andare de tristura acumpanzandela chin precadorias e cantos. Cras, in sa crèsia de Santa Ruche, b'at a èssere s'iscravamentu e s'istàtua de Zesùs at a abarrare in cue fintzas a sa Domìnica 'e Pasca. A pustis de s'arrènnegu pro su parègiu chin l'Àcuila, chi at sinzadu a s'ùrtimu momentu como tocat de pensare a sa partia chin Ostiamare, e a su Nùgoro li mancan duas partias pro poder arribbare a sos isparègios. A pustis de su parègiu de jòbia est totu galu de jocare. Sas festas de Pasca depent serbire a sos nugoresos pro èssere prontos a custos ùrtimos disafios. No at a èssere una passizada, ma custu Nùgoro chi at bintu chin su Rieti primu in classìfica in domo sua podet fàghere sa balentia e regalare a sos tifosos sos isparègios. Sa pallacanestro Nùgoro sichit sa cursa a sos isparègios de su campionadu de Sèrie D. Sos nugoresos, cando mancant duas partidas a s'acabu de sa segunda fase de su campionadu, sun in intro pròpiu de sos isparègios. In s'ùrtimu turnu, in sa partida contra su Cus Tàtari, jocada in sa Palestra Coni, ant bintu novantanove a chimbantases. Unu bellu resurtadu, una bella jocada, chi mandat sos Sirbones a doighi puntos in sa classìfica de su Girone A. In sa partida de sàpadu sa Pallacanestro Nùgoro at comintzadu bene binchende sa prima fratzione chin su puntègiu de bintises a doighi e in sa segunda fratzione sos tataresos ant chircadu de lis ponner fatu ma sos Sirbones ant tancadu dechesete a bìndighi. Sas iscuadras sunt andadas a si pasare chin sos nugoresos in vantàgiu de seighi puntos malos a recuperare pro sos tataresos. E sa 'e tres fratziones difatis est acabada bintitres a batòrdighi pro sos meres de domo chi in s'ùrtima an mustradu totu sa balentia issoro tancande chin su puntègiu de trintatres a bìndighi. Como in su turnu imbeniente, sàpadu bintiduos de aprile, sos nugoresos an a jocare chin s'Astro Casteddu chi est a paris puntos. Sos corfos de su marteddu a sa ruche, pro che bocare sos cravos dae sas manos e sos pedes de Gesùs, si sunt intesos in totu sa crèsia de Santa Maria. Unu de sos mamentos prus intesos de sos ritos de sa Chida Santa, s'iscravamentu, pro ammentare a sos fideles acudios su martìriu de Gesùs mortu in sa ruche. In sa crèsia de Santa Maria, sos cufrades de sa cufraria de Santa Ruche an impersonadu sos zustos chi, ghiados dae Zoseppe d'Arimatea, ch'an faladu a Zesus dae sa ruche e chin piedade e dolore che l'an interradu. A acumpanzare custu dolu, sas precadorias e sos cantos in sardu de sos coros nugoresos. Un'ammentu chi corfit totu sos òmines, mancari non siant credentes, ca no est possìbile a non prànghere intendende a Nostra Sennora addolorada chi currutat su fizu martirizadu e mortu che bandiu. Paràgolas meledadas, letas medas bortas dae sos Vanzèlios, chi ant picadu forma chin sa rapresentatzione de s'iscravamentu in una crèsia abarrada a s'iscuru e a sa muda pro figurare s'orrore de sa morte de Gesùs in su Gòlgota, A pustis, Zesus, mortu, che l'an picau a sa cresia de Santa Ruche ube che a cad'annu an ammaniau su sepulcru. Oje, in totu sa cristianidade catolica non si narat missa, cras at a essere sa die de su triunfu de Zesus supra sa morte e sa redenzione de s'umanidade dae su pecau originale. In su bichinau de Cucullio, in Nùgoro, dae meda sos residentes sunt gherrande contra a unu tazu de canes runderis chi oramai s'ant fatu su corcadòrgiu in carrera Don Francesco Gallisai, ponende fatu a sas màchinas e a sos pitzinnos in bicicleta. Eris, a mala annata, b'at capitadu unu fatu chi at assustradu de prus puru sos residentes. In unu terrinu a pagu tretu sos canes ant ispetoladu unu puddedru de naschidòrgiu. S'ebba aiat in pessu anzau, sos canes li sun cròmpios e su mere no at acudìu a sarvare su puddedru, comente si viet in d-unu video chi nos est arribbau in redatzione. Sos residentes no ischin prus a chie pedire. An mutiu prus de una borta sos vìgiles, sinzalende sa presèntzia de sos canes, e calicunu est mannu puru, chi sun semper de prus ca, cada annu, anzan. Sa situatzione como però est peorande e in perìculu b'est sa securesa de sos tzitadinos, ca sos canes cando sono totu paris a grùstiu non si podent poderare. In prus trasmitint maladias e parassitas, cunsideradu chi a fùrriu paschet bestiamene puru. Pro cussu an fatu sa sinzalassione a sa redatzione nostra e un'apellu a su Comune de Nùgoro e a s'assessoradu cumpetente pro intervènnere e mutire su servìtziu veterinàriu de s'Asl de Nùgoro, Sos tzitadinos cheren colare in bia de domo issoro chentza timoria. Su progetu Le mille case dai mille colori, costruiamo l'accoglienza, a incuru de s'assessorau a sos Servitzios Sociales de su Comune de Nùgoro, pro fagher formatzione a sas famìlias, a bachianos e bachianas chi cheren viver s'esperièntzia de s'afidu e de s'azudu de minores e famìlias, ponende a disponimentu Sa domo, su tempus, s'afetu issoro at esser presentadu jòbia a sas ses e mesa de sero in su Centru Polifuntzionale Arcobaleno. Su progetu, dat a ischire s'amministratzione, andat a manu tenta chin sa punna de su Comune de fàghere de sa tzitade de Nùgoro una comunidade de bonu coro, gràssias a su sensu de ospitalidade chi dae semper mustrat sa tzitade. Su progetu est destinau a sas famìlias e a sos minores chi sun in dificultade e chi pedin azudu a sos servìtzios sociales o chi benin sinzalados dae su tribunale de sos minores. Si previdin addòbios pro faeddare de chistiones diferentes ligadas a s'afidu, nat s'assessorau a sos servìtzios sociales, dae cussa giurìdica e psicològica a cussa motivatzionale, chircande de favurire sa discussione intre afidatàrios e chie pedit cust'afidu. Sos addòbios an a cumintzare su tres de maju e s'an a fàghere duas bortas sa chida. Su ministru de sa Zustìssia Andrea Orlando, candidadu a sa segreteria natzionale de su PD, eris fit in Sardigna. At bisitadu sa Regione, at adobiadu sas delegatziones RSU de Eurallumina e Alcoa, ma, Non cussas chi tutelan su setore prus a curtzu a issu, est a narrer cussu de sa Zustìssia e de su cumpartu Securesa. A lu narrer sa segreteria regionale de sa FNS Cisl in unu documentu firmadu dae su segretàriu generale regionale annantu Giovanni Villa chi ammentat a su Guvernu sa mutzadura de sa pianta orgànica de su Corpus de Politzia Penitenziària prevìdia dae sa Leze Madia chi at a pertocare belle batomiza pessones a dolu mannu de su servìtziu penitentziàriu sardu chi est in dificultade manna. Sa leze Madia non depiat a fàghere intrare in custas mutzaduras su cumpartu securesa ca su sistema penitentziàriu sardu non si podet permìtere duchentas pessones in mancu. Semus giai in afannu como chi sunt mille duchentas custas pessones in servìtziu, iscrivet su segretàriu Villa, e ammentamus primetotu a su ministru a pustis chi in Sardigna amus detenutos in regime de barantunu bis, arta securesa, chin detenutos isetande zudìssiu pro terrorismu islàmicu e pro cussu puru su ministru Orlando depiat convocare peri sas organizatziones de su cumpartu securesa. Sardegna Ricerche at publicadu s'abisu de su bandu nou pro s'annoamentu de sas impresas ponende bintichimbe milliones de euro a disponimentu. Su bandu est istadu publicadu prima 'e Pasca, iscrivet sa Regione, pro dare sa possibilidade a sas impresas de partecipare, a pustis de aer annulladu su bandu de prima, su chimbe de aprile, in procedura de autotutela pro problemas tecnicos. In deche dies amus currettu e torradu a publicare unu bandu chi nos at fatu bier sa gana de sas impresas de torrare a pònnere in motu s'economia, de investire, de s'annoare pro arribbare a mercados prus mannos, at nadu s'assessore Paci. Amus analizadu datos chi mancu nos isetabamus, chimbanta-tres dimandas in chimbantanobe minutos, richiestas pro bintitres milliones e àteras trintanobe carrigande pro ispèndere àteros ses milliones e mesu. Est craru chi a publicare unu bandu chin su matessi tantu e sas matessis proceduras no aiat sensu at sichiu Paci. E duncas amus detzisu de aumentare a seschentamiza euro su massimale de su contributu. S'abisu publicadu eris in su zassu de Sardegna Ricerche previdit chi dae su tres de maju su sistema siat apertu a sas dimandas. Sas impresas ant a poder compilare sos modulos in linea, carrigare e aer in fines unu unu numeru de protocollo.